Una die de importu de ammentare pro sos nugoresos. Sos cussizeris comunales de cada colore polìticu sunt in favore de sa detzisione picada dae sa Giunta de su Sìndicu Soddu de mutzare sa tari de su batordichi pro chentu pro sas famìllias e sas atividades imprendidoriales, sa tasi de s'otanta pro chentu pro sos operadores de pradu. Custa fit sa chistione principale de sa riunione de su Cussizu Comunale de Nùgoro, chi oje depiat aprovare su pianu econòmicu finantziàriu e sas tarifas Tari e Tasi pro su duamizeseichi e cunfirmare sas alìcuotas Imu e de s'aditzionale Irpef. Sos nugoresos non l'aiant mai bida una minimada de sas tassas goi, nobighentos novantachimbemiza euros in totu. Su Cussizu depiat botare peri s'emendamentu presentau dae su cussizeri comunale de opositzione, Pierluigi Saiu, chi pediat de minimare sa tasi a totu sa citade. Ma s'assessore a su bilànciu, Raffaellina Denti, est intervènnia a nàrrere chi non benit bene. Su Comune, difatis, no at retzìviu dinari in prus dae su guvernu, antzis, su guvernu l'at dau belle unu milione in mancu. S'assessore Denti at faveddau de miràculu finantziàriu, ca sa situatzione econòmica, de che meses fachet, fit unu disacatu. Sa bolontade de facher de prus, fintzas pro minimare sas tassas, ja b'est, ma pro como tocat de si cuntentare de su chi an fatu pro sa Tari e pro sa Tasi, mescamente pro Pradu chi pacabat duas bortas. Su mudore oramai est s'ùnicu rimèdiu pro su problema de su traballu. Sicomente non si resessit a parare fronte a manera adeguada a s'emergèntzia de s'ocupatzione, si chircat de che la bocare dae s'agenda polìtica. E puru sa Regione ja l'ischit chi si mezorat su traballu s'isorben su bonu de sos problemas de sa Sardigna, finas cussos sociales, educativos e de òrdine pùblicu. Est su chi nat Oriana Putzolu, segretàriu regionale de sa Cisl in ocasione de sa festa de sos traballadores, e crìticat a boche manna s'ategiamentu de sa Giunta regionale in matèria de traballu. Sa punna est cussa de che li catzare su sonnu in sas vertèntzias chi pertocan su traballu. Mancu una denùntzia polìtica b'at àpiu contra a unu guvernu chi transit dae nobe meses sos impinnos picaos e chi in sa fantasia viazat chentza ritardos in sos aèreos dae e pro sa Sardigna, nat Putzolu. Non lis agradin sas protestas supra sas ciminieras e in dennantis de sas fàbricas. Traballadores e polìticas. In Sardigna, sichit Putzolu, rucran caminos diferentes chi non s'an a dobiare mai. Sos traballadores cheren torrare a traballare, cheren ischire comente s'an a campare sos belle chentu chimbanta miza disocupaos chi no an prus mancu sos ammortizadores sociales, bocaos dae sa polìtica nova de Renzi e dae s'Europa. Cheren ischire cale at a èssere su destinu de sos zòvanos dae bintibàtoro a trinta chimb'annos chi oje no an traballu e cheren ischire cando an a pòdere andare in pensione e cantu lis at a tocare a sos chi como an barant'annos e sun arrimaos. Sa giunta Pigliaru est chircande de curare sa miopia pro pompiare a su benidore, ma no ischit lèghere su tempus presente, sichit sa segretària de sa CISL. Nat de chèrrere fravicare sa Sardigna due punto zero, ma non biet sos trechentos chimbanta miza pòveros chi non resessint a che colare sa die e a si pacare un'afitu. Prima die de maju, concruit Oriana Puzzolu, Ammentamus chi su diritu a sa dignidade de su traballu nat a chi nono a cale si siat sonnìferu. Pro como acordu non bi nd'at intre sindacaos e diretzione de sa cumpagnia aèrea pro isòrbere sa crisi de Meridiana. Erisei an fatu un'àteru adòbiu in su Ministeru de s'Isvilupu Econòmicu ma no est istau de perunu profetu. In ballu bi sunu duchentonovantunu dipendentes de su setore manutentziones e setantachimbe de custos sunu in esùberu. Sos sindacaos sunu pessande a formas nobas de protesta ca sa cumpagnia aèrea non paret disposta a isòrbere sa chistione. Imprean sa mobilidade comente unu ricatu, sutalìnean sos Cobas, pro guturperare sos traballadores acusaos de non chèrrere s'acordu chin sa Qatar Airways. In s'addòbiu s'azienda at torrau a presentare sa proposta de mudare sos cuntratos a tempu prenu de doighi meses in cuntratos a tempus partziale a oto meses. Ma nois aìamus zai nau chi non fimus de acordu, at nau Gianluca Làngiu de sa CISL Gaddura. Cras iscadit sa cassa integrazione de sos tècnicos, ma fintzas a cando at a abarrare aperta sa procedura de mobilidade, pretzisat Làngiu, no amus a licentziare. Petzi cando amus a superare sas setanta chimbe dies, e in mancantza de una solutzione negotziale tando amus a cunfirmare sos litzentziamentos. In una nota s'azienda Meridiana iscrivet chi cunfirmat sa volontade de acatare un'acordu chin totu sas organizatziones sindacales e chi at ativare s'iter pro fagher torrare in sa disponibilidade de Meridiana Fly e de Air Italy sos bàtoro aèreos firmos in s'hangar. Giovani Oncologi a confronto sul carcinoma mammario. Est su cunvegnu chi s'Unidade Operativa de Oncologia de s'Ispidale Santu Frantziscu, diretu dae sa dutoressa Giuseppina Sarobba, at promòviu in Nùgoro, fatu in sa sala cunferèntzias de sa Càmera de Cummèrciu. In s'ìnteri de su cunvegnu, a su cale ant partetzipau espertos non petzi sardos ma fintzas continentales e bènnios dae s'èstero, Sos zòvanos oncològicos si sun cunfrontados supra su tratamentu de su carcinoma mammàriu. Su cunvegnu est unu momentu de dibàtidu netzessàriu pro sos oncòlogos pro fàghere un'anàlisi adeguada de sas lìneas guida e pro acatare sas criticidades supra s'aplicabilidade de sos resultados de sos istùdios clìnicos, at nadu Giuseppina Sarobba. Su seminàriu l'at tancadu professor Ivan Cavicchi, docente de sociologia de s'organizatzione sanitària e filosofia de sa medichina in s'Universidade Tor Vergata de Roma, espertu de polìticas sanitàrias. Riscatare s'impodda chin su Flaminia est sa punna de su Nùgoro chi cras at a andare a Roma in trasferta pro jocare chin su Trastevere chi in su girone de andada aiat bintu in su cuadrìviu pro unu a nudda. In cussa partida su Nùgoro s'aiat faddiu duos rigores chin Roberto Cappai chi si fit peri infortunadu abarrande fora dae su campu tres meses. Ma su Nùgoro cheret torrare a domo chin tres puntos. ma non pro sa classìfica ca oramai ambas iscuadras sunt fora dae sos isparègios, ma pro superare sos barantotto puntos de s'istajone passada e tancare bene unu campionadu de profetu. S'allenadore Marco Mariotti at a deper fàghere a mancu de Bagaglini e Biagiotti, iscualificados. In custas ùrtimas partidas, però, at s'ocasione de fàghere jocare carchi zòvane in prus. Sos romanos sun a mesu tretu de sa classìfica, an trintasette puntos, frutu de deche bìnchidas e sette parègios.